ka na tenturu kɛ ala kira ye k'u majigin ala kira ye u bɛ ka taama ka na kira ma malgré sen t'u kɔrɔ mais hali n'u b'u fofo u gɛnɛkalaw kan yiriw u b'u fofo ten ka na ala kira ka wele jaabi Allahu akbar wa sallim taslima maa kɛɲɛ ko minnu kɛra ala kira ye a dɔw ye jiri ka na ala kira jaabi Allahu akbar jiri a kɛra lahalaya damadama la
lahalaya dɔ ye jumɛn ye na an karamɔgɔ ibn umar na n'o ye sidina umar denkɛ ye kosɛbɛ ala ka diɲɛ n'a fa amin sidina umar ye na a ko k'olu tun bɛ voyage dɔ la ahan voyage in kɔnɔna la na burusi kɔnɔ larabu dɔ na o gɛrɛla ala kira la sallallahu alaihi wa sallam wa sallim taslima selen kira ma na kira y'a ɲininka na ko burusi kɔnɔ larabu i bɛ mun de nɔfɛ ahan i bɛ hɛrɛ fɛ wa i bɛ laɲini jumɛn fɛ na a ko k'ale bɛ fɛ ka tugu kira la nka a tɛ tugu kira la ka don diinɛ la fo kira ka preuve yira a la n'ale sɔnna o preuve ma a bɛ sɔrɔ ka tugu kira kɔ wasalim taslima foli ye kira ye kira ko
kira n'anw tɛ kelen ye ayi n'i y'a fɔ k'an ka ko dɔ k'i ye

kira k'i kanto a ma a ko ale t'a fɔ dɛ e yɛrɛ t'a fɔ yiri in ye ko ne muhamadu ko k'a ka na sallallahu alaihi wasallam burusi kɔnɔ larabu a y'o filɛ yɛlɛko de taar'i jɔ kira ma a taar'i jɔ yiri ma a selen yiri la a y'a sɔrɔ yiri a b'i n'a fɔ a bɛ jida dɔ de la kosɛbɛ a ye yiri wele o yɔrɔ bɛɛ a ɲɛ b'a la yiri bɛ k'i kɛrɛ i kɛrɛw a bɛ k'olu puruti

yiri nalen ayiwa ala kira ma sallallahu alaihi wasallam wasallim taslima a n'i jɔ na ka ɲɛsin ala kira ma ka salamu bila ka ɲɛsin ala kira ma ayiwa b'a fɔ salatu salamu alayka ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam yiri bɛ ka foli bila ala kira la na o kɛlen min kɛ burusi kɔnɔ larabu ko o yɔrɔ la ko Muhammad aa a ma ban dɛ a ma ban a yamaruya a ka segin a y'i bɔgɔti ka bɔ yɔrɔ min a ka t'a nɔ la yen parce que a bolo k'o tɛ se ka kɛ kosɛbɛ ɔ kira y'a yamaruya ko yiri e yɛrɛ k'a f'a ye a ka segin ka t'a nɔ la burusi kɔnɔ larabu kelen a sɔnna o kɛlen a dara a la ko n'a y'o fɔ o bɛ kɛ kosɛbɛ a y'a f'a ye ko Muhammadu ko k'i ka t'i nɔ la yiri seginna a nɔ la ka t'i turu a nɔ la ka sabati a nɔ la i n'a fɔ a tun ma bɔ sallallahu alaihi wasallam o kɛlen kɔfɛ larabu burusi kɔnɔ larabu ko ko a bɛ jɛn ɲini kira fɛ kira ka jɛn a ma a k'i ten turu kira ye alahu akbar maa sɔnna kira ye kira ye min kɛ a dara a la a bɛ don diinɛ la a b'a fɔ ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam nka kira ka jɛn a ma a k'i ten turu kira ye a kira ko k'o kelen in k'o jɛn t'i bolo ayi n'o y'a sɔrɔ jɛn bɛ di maa ma maa k'a ten turu maa ye kosɛbɛ ala b'a fɔ muso de ye a jɛ a cɛ jɛn ɲinini kama a k'i ten turu a furucɛ ye alahu akubaru nka a jɛnna n'a ye a ye kira tɛgɛ minɛ a y'a embrasser alahu akubaru wasalimu tasilima nin ye kelen dɔrɔn de ye A a caman de don yiri wulila ka na kira nɔfɛ min na a ka ca kosɛbɛ waati ko kama an bɛ taa ɲɛfɛ kosɛbɛ an kana na bila retard la kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sa o kɔnɔ retard ko t'a la kaanama satarat satran lima katabat ayiwa furuuha min badi il khati bil laqami a ko yiri in bɔgɔtilen a bɛ ka taama min fana kɛ ka na a tɛ ka taama gansan kɛ i n'a fɔ a bɛ ka fofo ni fofoli dɔrɔn don yiri liliw kosɛbɛ ani yiri bɔgɔtiliw olu de bɛ kɛ duguma mɛ yiri in bɛ ka taama ka na a bɛ ka sɛbɛnni cɛɲuman de kɛ hmm. sira la fana ka ɲɛsin kira ma salalahu alayihi wasalamu a bɔgɔtili min kɛra dɛ ka ɲɛsin kira ma o bɛɛ la a taatɔ a bɛ ka sɛbɛnni de kɛ zigizagu o de bɛ ka o nɔ de bɛ ka bɔ yiri la f'a taara se kira ma o sɛbɛnni in fana sɛyidi ko ten a kɛra sɛbɛnni cɛɲuman de ye n'i y'a ye i yɛrɛ b'a dɔn ko nin tɛ ko gansan ye nin ye yiri ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a kɛ ala kira bonya kama ko k'o ye bonya dɔ ye o ye kabako dɔ ye kosɛbɛ min kɛra ala kira ye siga t'a la a ko kabako wɛrɛ ye jumɛn ye misila lgamama anna sara sairatu ayiwa taqihi harra watisin lil hajiri a ko i n'a fɔ kabasen kabasen fana o fana ye kabako dɔ ye anna sara sairatu walima anna sara sairatan kosɛbɛ ni kira taara yɔrɔ o yɔrɔ taqihi harra watisin a bɛ ala kira kɔlɔsi ka bɔ tile ma min hajiri hami tilegan fɛ tile o farinya n'o bɔra dɔrɔn i b'a ye kabasen de bɛ ala kira kunna n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa kira nɔfɛ e ni kira bɛ ɲɔgɔn fɛ kabasen tɛ jɔ e kunna nka a bɛ jɔ kira kunna ni kira gɛrɛr'i la i b'a ye suma b'i sɔrɔ mɛ n'e y'i mabɔ a la suma bɛ taa kira nɔfɛ

eh, kira b'a bolo baara la waati min ayiwa n'a ye a ka baarakɛden ye mayisara o ni kira bila ka taa voyage la sami o de y'a la kɔlɔsi
ni kira tun bɛ yen n'a bɛ fɛ ka taa eh, ɲɛgɛn na kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ désert camancɛ la ayiwa yiri tɛ yen kosɛbɛ i dun ɲɛ fili u bɛ yiri dɔ ye fo yan fɛ ayiwa i b'a sɔrɔ o yiri yɛrɛ hali bulu t'a la yiri gansan a b'a ɲɛ fili fo yan fɛ a bɛ yiri dɔ ye o fana hali bulu t'a la kosɛbɛ yiri fitinin gansan don nka na ala kira mago mana jɔ o o baara la kosɛbɛ yiri ninnu de bɛ boli ka na fara ɲɔgɔn kan ka kɛ koori ye ala kira da la a mago bɛ min na a b'o kɛ dugukolo fana b'o kunu o ye dugukolo ka vitamini ye après yiri bɛɛ bɛ boli ka segin ka taa Ayiwa.

Calo taa n'an ye ayiwa ayiwa ayiwa nka ala kira kɔlɔsili min kɛ sallallahu alaihi wasallam nin de ye kira ye ayiwa a b'a kɔlɔsi tile kana jɔ a kan n ba Maisara in de nalen a y'a fɔ seyida khadija ye a ko ko nin cɛ in ko nin tɛ hadamaden gansan ye. ayi abada. ale b'a ye cogo min voyage sira la. na u bɛ bɔ yan fo sami. tile bilen kɔnɔna la. u t'a ye fiyewu ko tile bɛ jɔ a kan. ayi. wa n'a mago bɛ nin lahalaya la. yiriw de bɛ na koori a da la. na o bɛ k'a ka kabako ye. kosɛbɛ. nin fana ye bonyako dɔ ye. siga t'a la. ka ɲɛsin ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam. wa sallim taslima. o kabako dɔ yɛrɛ min.
na n'o ye maa kɛɲɛko ye. ni arabuw b'a fɔ ko mujiza. ayiwa.

ayiwa ala nana tɛ dɛ ayi o tɛ ala ka yamaruya nana kosɛbɛ n'i b'a dɔn na n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn min b'a kɔfɛ kosɛbɛ i b'o fara a kan dɔrɔn ayiwa kuma b'i jɛ siga t'o la a ko k'a b'i kale na ni kalo in ma ye kosɛbɛ kalo min n'a cira kalo cira kalo cira o fana kɛra ala kira ka bonya dɔ ye sallallahu alaihi wa sallam taslima makankaw dɛsɛlen a la u ye lɛtiri ci habibu bun maliki ma habibu bun maliki o tun ye masa dɔ ye a bɛ makan kɛrɛfɛ kosɛbɛ u ye ci bila ka taa ma k'u dɛsɛlen don muhamadu la yan k'ale dun filɛ a bɛ ko kalama nafolotigi don k'a ka fɛɛrɛ kɛ ko ka muhamadu in daga bɔ u da la sallallahu alaihi wasallam ale fana ye maa ye

jɛɲɔgɔn kun bɛ ala kira bolo sallallahu alaihi wa sallam wasallim taslima ani furumuso ɲuman olu ye ala kira dɛmɛ nin don na i b'a dɔn k'u bɛ kira fɛ sallallahu alaihi wa sallama an ba kadija u kɛlen ka na ka dugu bɛɛ lamini Ayiwa. ko habibu bun maliki k'u mago bɛ kira la kosɛbɛ sallallahu alaihi wa sallam Wasallim. u ye ci bila ka taa fɔ kira ye kosɛbɛ kira bɔra min kɛ na ka na Ayiwa. sidina abubakiri b'a nɔfɛ kosɛbɛ sidina ali b'a nɔfɛ na eh, an ba kadija b'a nɔfɛ na

parce que min nana bi n'o ye habibu bun maliki. kosɛbɛ. bɛɛ b'a dɔn ale ye maa min. i ye tiɲɛ ye. a tɛ dɛsɛ ko la.
ayi. ɔ a nakan ye min ye. na olu b'a dɔn. kosɛbɛ.
u nalen ye min kɛ. na jama bɛɛ sigilen ɲɛna. kosɛbɛ.
ɔ ko ko habibu bun maliki e bɛ mun de la. ayiwa i mago bɛ mun na. a ko k'ale mago bɛ fɛn fila de la. o jumɛn ye alimami.
a fɔlɔ fɔlɔ ye min ye.
fɛn dɔ b'ale kɔnɔ diɲɛ maa si tɛ fɛn min kalan. diɲɛ maa si maa si t'a kalama maa si t'o kalan ale ale kelen de b'o dɔn ɔ a k'o fɔ ale ye o ye fɛn min ye ayiwa a ka tila ka o fɛn solutionner o ka o ye problème dɔ de ye awɔ kira ka tila k'o solutionner kosɛbɛ o ko ka dilan a filanan ye min ye ɔ o de ye ka kalo kosɛbɛ an bɛɛ ɲɛ bɛ kalo min na tilegan dere dere fɛ kira ka su ko su ka ko sisan dibi ka don kosɛbɛ kalo min filɛ kalo in ka jigin ayiwa a ka n'i jɔ kira kɛrɛfɛ a ka ci fila ye a ka don kira ka guloki kɔnɔ kelen ka bɔ ni numan ye kelen ka bɔ ni kini ye u ka tila ka na sanfɛ u ka nɔrɔ ɲɔgɔn na u ka nɔrɔ ɲɔgɔn na u ka segin kalo in ka segin ka taa nɔ la ka t'i jɔ a nɔ la mais yan'a ka segin a jɔni min bɛ kɛ kira kun sanfɛ a ka kalimatu sahada fɔ a ka sɔrɔ ka yɛlɛ n'a y'o fɔ o la olu bɛ da kira ka kiraya
nin fɔra min kɛ dɔrɔn abu jahali n'a ka gɛrɛnamɔgɔw u banna b'u su a k'olu yɛrɛ hakili ma nin ye muhamadu n'a ka ko bɛɛ a tɛ se nin na

A k'a b'o solutionner o tɛ problème ye. Alahu akibaru.
O solutionner la. Ɔ o o bɛ na fɔ kisa laban de la. Kosɛbɛ. Ɔ kalo ko nana kɛ cogo di. Na. Aa kira ma dɔwɛrɛ kɛ o. Un. Kira y'i seliji ta. Ayiwa. Ka jɔko fila seli. Kosɛbɛ. K'i tɛgɛ jan ka Ala wele. Ayiwa.
Ala welela. An. A banna o. Kosɛbɛ pewu. Ni ale ma Ala wele.
An. Ala sɔnnen. Siga t'o la. A ye Ala wele min kɛ.
Na. Ɛ Jibirili nana fɔ kira ye. Ɔhɔn. K'a fɔ e Ala.

Ni ce. Nka Ala yɛrɛ y'olu bila min na. Na? Olu bɛ k'o kɛ ka. Walahi. Nin de kɛlen min kɛ.
Mm. U ɲɛ b'a la kalo kelen. Kosɛbɛ. A jiginna ka na. Ayiwa.
Ka na bila fo kira ka niveau la. Eh. Ka ci fila ye. Asa. Kelen donna kini fɛ. Na? O taara bɔ numan fɛ. Sike. Kelen donna numan fɛ. Ayiwa. O taara bɔ kini fɛ. Ayiwa. U nana nɔrɔ ɲɔgɔn na sanfɛ. Kosɛbɛ. Ka kalimatu sahada fɔ. Aha. Bɛɛ ɲɛ na. Na? K'a kɛ sufɛla yɛrɛ ye koyi. Kosɛbɛ. Bɛɛ tulo b'a la. Na? Bɛɛ ɲɛ b'a la. Sike. Ka sɔrɔ ka yɛlɛ a nɔ la. Ka taa. Na? Sufɛla bɔra yen. Sike. Tilefɛla nana an Na? kɔrɔ.

ko kelen min bɛ yen n'a t'o kalama a y'a den in ka lahalaya f'a ye a ko habib buni maliki n'i seginna ka t'i ka so i bɛ na kabako tɔ ye b'a tɔ bila i ka segin ma habib buni maliki n'a ka jama seginna u bɛ se a ka da la yɔrɔ min a den mm. sen kɛra a la bolo kɛra a la a ɲɛ ye yeli kɛ a ka lahalaya bɛɛ nana a nɔ la a jiginna escalier fɛ ka boli ka na habib buni maliki kunbɛn.
Mm.
F'a ye ko u taalen waati min nɔrɔ dɔ nana ale ma k'ale jaso k'a bɔ nin lahalaya la ka na n'a ye adamaden normal lahalaya la a nana fa kunbɛn
nin bɛɛ kɛra ka ala kira ladɛsɛ mm.
ayiwa nka a bɛɛ de bɛ taa laban kira ka kunnawolo walahi siga t'a la ala ka barika d'an ma.

o ye ala kira ni sidina abubakar de ayiwa u bɛna don kuluwo kɔnɔ waati min na ni kafiriw nan'u jɔ kosɛbɛ ko kuluwo da la na sidina abubakar ko kira ma na o kira na ninnu jɔlen min filɛ ni dɔ y'i biri hali k'a b'a sen siɲɛ na walahi a b'an ye kuluwo in kɔnɔ
hali a k'i biri dɔrɔn kosɛbɛ k'a b'a sen siɲɛ na o b'u ye kuluwo kɔnɔ parce que u donnen ah. y'o de fɔ ɲɛfɛ zannul hamama wa zannul ankabuta ah. ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi kosɛbɛ u nana don a kɔnɔ min kɛ n'i nana don kuluwo kɔnɔna la da min bɛ yen da fitinin don n'i donna kɔni o yɔrɔ kɔni na gesedala eh, fɛn ɲɛnama min bɛ yen n'a fɔ gese da o ka na gese da tubani fana ka na ani ɲagaw da ka fan tɔrɔ k'i sigi o kunna o bɛ se ka kɛ o yɔrɔ la Se ka kɛ ayi abada n'o kɛra o b'a yira ko fɛn ma don nin yɔrɔ la o cɛ adamaden faamu la kosɛbɛ ɔ mɛ ala kelen de bɛ k'a dogo ninnu o la nin yɔrɔ la an ka turabutilaw olu bɛ to ka kuma nin yɔrɔ la ayiwa ɔ ko u ka mali jala ninnu ka fɛn dɔ kosɛbɛ jɛlakaw kosɛbɛ ko ni olu bɛ min ci ni so tan ni wɔɔrɔ don kosɛbɛ ko so tan ni wolonwula tun ko mɛ ko so tan ni wolonwulanan ko nin yɔrɔ la k'u y'a ci min kɛ k'a yirala turabutigiw fɛ ko k'a fɔ ko kira bɛ yen k'a bɛ kuluwo kɔnɔ ko mɛ ko seyidina jibirili nana kelen in barrer ka bɔ a la o k'a kɛra tan ni wɔɔrɔ ye ayiwa fo kiyama tan ni wolonwulanan in tɛ ye abada
jallo jallo Ni ne kɛra ala ye nin kaba kɛ ala kira ye sa ka se ka kafiw ala kira kisi u tɔɔrɔ ma sa an karamɔgɔ ko ten fa se ko fɛlɛri ko lamiyari ma ayiwa fɔ na maa bɛ min a ko tiɲɛ ani tiɲɛtigi olu fila bɛ kuluwo kɔnɔna la ɔ nka kafiriw minnu bɛ k'u ɲini olu yɛrɛ y'a fɔ ɲɔgɔn ye ma bil ghari min arimi nin kuluwo a y'a da lajɛ kɛ ɛ kuluwo filɛ nalon nalon bɛ kuluwo da la kɔnɔ sigilen bɛ hmm. a ɲaga ɲaga kan a fan dalen bɛ ɛ ninnu bɛ se ka kɛ cogo di o de la denmisɛnnin dɔ y'a f'u ye k'ale dun b'a dɔn ko muhamadu ko ani abubakari k'u bɛ Allahu akbaru kɛra dɔrɔn utuba ale ye kafiri kuntigi dɔ ye a y'a da o kafiri fitinin kulo kɔrɔ kosɛbɛ fo ka jeli bɔ a kulo la e ko fa de b'e la ninnu bɛ se ka kɛ yan kosɛbɛ pourtant ka sɔrɔ u bɛ yen u bɛ yen u bɛ yen mais ala de ye hijabu da u kan kosɛbɛ a b'o de fɔ wiqayatullahi aghnat an mudaafatin min ad-duru'i wa an alin min al-utumi a ko ala ka kɔlɔsili na ala ka kisi na o de nafa ka bon o de jidilen don ka tɛmɛ maa kan hali n'i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka nɛgɛdulokiw caman don k'i yɛrɛ protéger walima ni kojugu dɔ bɛ yen mm. ka boli ka taa fo kulu sanfɛ o kan'i sɔrɔ ko nin bɛɛ ye tiɲɛ ye nka ala ka kɔlɔsili ala k'a fɔ n b'i kɔlɔsi o de barikalen don ni nin bɛɛ ye tiɲɛ ye

a ko ɲɛnamaya a ko gɛlɛnw a n'a degunw u ma ale ɲini tɔɲɔlikɛla fɛ kosɛbɛ tɔɲɔlikɛla dɔ ka wuli k'i b'a ale tɔɲɔ ale busɛri tɔɲɔ ayiwa walima tɔɲɔlikɛla dɔ ka wuli k'i b'i ka ko sa ale ma walima i bɛ i bɛ i bɛ fɛ ka ale sen bɔ kala kan wastajartu bihi kosɛbɛ f'ale ka kɛrɛfɛ sigi ka kɔlɔsili ni ko ye maa sɔrɔ sisan n taara n kalifa don karisa la f'ale ka t'i kalifa don ala kira la illa wa niltu jiwaran minhu lam yudami f'ale ka ala kira sɔrɔ jigi sɛmɛ minɛna ye maa ye n'i y'i jigi sɛmɛ a la a bɛ don i jigi kɔrɔ wa n'a donn'i jigi kɔrɔ ayi ni diɲɛ kulu bɛɛ cir'i kun na a tɛ foyi k'i la

n'u ye diɲɛ bɔmu ni diɲɛ ko bɛɛ ci ayiwa k'a sɔrɔ i bɛ nin birifini jukɔrɔ mm. kala t'i wagasi walahi bɛɛ kosɛbɛ a dun kira y'a biri ale y'i da ayiwa kira ka birifini kosɛbɛ o da i la ah. Ah, fɛn t'i sɔrɔ koyi ala k'a biri an kan walahi min rabbi fɛn t'i sɔrɔ kosɛbɛ a y'o biri a la min kɛ n'a y'i da faama minnu y'u bila ka na kafiriw bila ka na k'u ka na kira faga u mɛnna u tɛ ka yeli kɛ a laban u ye denmisɛnninw bila ka taa k'u ka t'u lajɛ u taara sɔrɔ kira yɛrɛ bɔra ka taa ka sira fɛ olu minnu bɛ yen u taara sɔrɔ a bɛɛ sunɔgɔlen bɛ kira ka taa la ka kira bɔli min kɛ n'a ye cɛncɛn minɛ a tɛgɛ la ka yasin kalan k'a fiyɛ ayiwa ka yasin kalan Qur'ani ko ten ah wa ma ramaita ah iz ramaita subhanallahi walakin Allah ah eh ala nin arabu kan de ye eh arabu kan yɛrɛ n'a fɔr'i ye bamanankan na ah. i b'i yɛrɛ ɲininka a kɔrɔ la nin ye tiɲɛ ye o kɔrɔ ye jumɛn ah.
a ko k'e ma filili kɛ ayi waati min i ye filili kɛ ah. nka ala de ye filili kɛ o kɔrɔ ye jumɛn o tuma ala ka kira jugu kan o kɔrɔ ye jumɛn

a ka don olu bɛɛ ɲɛ la Ayiwa. olu ka sunɔgɔ kosɛbɛ o ye ale ala de ka baara ye alahu akubar o tuma ala ka o de la e ye filili min kɛ Ayiwa. a ko o ko tɛ dɛ na ayi a a diyara ale ala de ye Sky. a kan ka se yɔrɔ min na a ka se yen Kosɛbɛ. ni a k'a baara fana bɛɛ kɛ alahu olu bɛɛ ka sunɔgɔ Na? e ka bɔ ka t'i ka sira fɛ Kosɛbɛ. o ye ale ala ka baara de ye alahu o akubar de la e ye filili kɔ Na?
e kɔni bɛ sababu de kɛ Kosɛbɛ. ko tɔ ɲɛ a ɲali Ah. a n'a ko ɲɛnabɔli Na? o bɛ ala de bolo alahu akubar

Muhammad na Al-Aid Tijani Ayiwa.
Tamasini kosɛbɛ Sheikh Tijani ka kalifa min bɛ yen na n'o ye Ali Tamasini na o mɔden min bɛ yen bi na n'a bɛ golo kan kosɛbɛ ni kalan sira fɛ kosɛbɛ dɔkitɔratigi don ayiwa faransɛ sira fɛ ayiwa dɔkitɔratigi don na arabu sira fɛ ee garisigɛtigi don na maa don min ye diɲɛ yaala kosɛbɛ a bɛ ko kalama na batokɛla don ee Dɔnnibaaw fɛ fɛn saba bɛ yen man teli ka ɲɔgɔn sɔrɔ ayi abada i ka kɛ garisigɛtigi ye i ka kɛ kalanbaa ye kosɛbɛ ka kɛ alabatola ye ka fara o kan kosɛbɛ o saba sɔrɔ man di ayi siga t'o la ale ye nin saba bɛɛ sɔrɔ a ka kalanbulonw bɛ yen siga t'a la a bɛ maaw durusi kuranɛ la san o san maa kɛmɛ hakɛyaw mɛ ale yɛrɛ de b'a bɛɛ finanse ale de b'a bɛɛ finanse minnu bɛ kuranɛ durusi kalandenw bɛ yen mɛ kalandenw dalen don ale de kɔ la Allahu akbar ale de jɔlen don ni kalandenw ka ko bɛɛ madarasaw bɛ yen kuranɛ durusiyɔrɔw bɛ yen zawiyaw bɛ yen misiriw bɛ yen a fɛn bɛɛ charge bɛ karamɔgɔ yɛrɛ de kan a tɛ kalandenw kan dɛ a bɛ karamɔgɔ de kan Allahu akbar a bɛ karamɔgɔ yɛrɛ de kan alimami ala k'an sɔn a ye a seginna ala ka hinɛ la bi tinisi kosɛbɛ k'u y'a bila sɔgɔma joona in na mobili kɔnɔ anbilansi kɔnɔ k'u bɛ na n'a ye aliseri a ka dugu la n'o ye telimisan ye ka na janaja kɛ kosɛbɛ kalifa an n'o ye tiyaniya kalifa ye kosɛbɛ n'o ye bɛl arabi ye aliseri kalifa ale y'o mɛn min kɛ a ye tinisikaw wele k'u bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kɛ u ka nin bila awiyɔn de kɔnɔ ka na a ka dugu la u kana n'a ye duguma sira fɛ dɛ